ụmụnne m ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu batawanụ batawanụ batawanụ batawanụ batawanụ ndewonu ndewonu ndewonu batawanụ batawanụ batawanụ adị m live adị m live batawanụ onye ọbụla onye ọbụla ka unu mara nnọọ na anọ m kamkpe na tiktok tiktok enweghị ihe a na-akpọ ya na asụsụ igbo anọ m kamkpe na Facebook enweghị ihe a na-akpọ ya na asụsụ igbo nyonyo ihe ọ sọkwara unu kpọọ ya adịkwa m kamkpe na YouTube live maka ihe ọjọọ na-eme ma akpọghị ya aha o chizọọ aha batawanụ batawanụ batawanụ nke a bụ omenala igbo efula omenala igbo efula omenala igbo akụkọ ga-efu ọ bụ unu na-amaghị onye m bụ aha m bụ nwaada Marlene ngozi chukwuka Onyeocha Ngozi Chukwuka Onyeocha abụ m onye Ụmụahịa Abia steeti abụkwanụ m by his grace the founder of Igbo Women Ambassadors na-ahụ na ihe Igbo na-atọ pieces ihe Igbo na-atọ pieces onye na-amaghị ihe Igbo hey onye na-abụghị onye Igbo amaghị m ihe ọzọ ụwa gị ọzọ kpewe ekpere ka ị bụrụ onye Igbo ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo abụ m nwa afọ Igbo ụwa m ọzọkwa m ga-abụkwa nwa afọ Igbo maka onweghị ihe onweghị ihe tọkarịrị m ka one not only asụsụ Igbo ma na-akpọ ya engili Igbo ma na-akpọ ya ihe ọbụla m kpọrọ ya o nweghị ihe biko biko ka before na-aga further ka m kpọbata o nwere ada ukwu chọrọ iso m wee kwuo ihe a ezigbote ada ukwu ala Igbo ọ bụ unu na-amaghị ya makwaranụ ugbu a Queen Odibeze Queen Odibeze m ga-akpọbata ya ugbu a ka o were aka ya kọwara unu onye ọ bụ na ọ na-abụ na m sị unu na igbo nwere mmadụ igbo nwere mmadụ ọ bụrụ na ndị ndị ụfọdụ a na-eme ihe na-adịghị mma na-eme ihe na-adịghị mma na-achọ ị rubbish especially ka m kpọkwa English m sị na m ga-etinyekwa English ntakịrị engili igbo na ya ihe gbasatara omenala igbo onye ọbụla chọrọ rubbish ya anyị apụta here rubbish onye ahụ m gwara unu ka m na-ebiro aha m bụ Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha abụ m nwa afọ Igbo and onye ọzọ m sịkwa na unu ga-eso m banye n'okwu a aha Queen Ọdịbeze Queen Ọdịbeze kakaka ndewo nne m oo. biko kọwara nụ anyị onye ị bụ biko kọwara ndị ndị Facebook o na ndị

ana m alụ di na Mbanọ di m wụ eze na Mbanọ Ehime Mbanọ mm-hmm. so ọ ga-adịrị gị na mma nne m ọ ga-adịkwara gị mma ọ ga-adịrị gị mma dịrị igbo mma ihe ọbụla onye chiri ya zaa
ise ọ ga-adịrị anyị mma ise ihe anyị ji sị ka anyị kpọọ oku a taa ama m na ị ghọtara ihe anyị ji kpọọ ya aha aha nzukọ anyị a bụ omenala igbo efula ọ o ga-efukwa nwekwa na ihe ndị ọcha na-akpọ topic topic nke taa isiokwu anyị taa bụ ụmụ nwanyị ji ọfọ bikonụ ụmụ nwoke anyị gbagharanụ anyị o ndị igwe ndị nna anyị ndị ikom ibu na ndị nke ụmụaka a na-amụbeghị bụ nwoke gbagharanụ anyị na oge ụfọdụ na anyị na-eme na-emefe oke onye ọbụla maara ihe gbasatara omenala Igbo ga-ama na nwaanyị anaghị agado anaghị eji ọfọ otu m otu nwaanyị anaghị eru ntu ebe ọfọ dị ala na-akụgbu nwaanyị before ma ijiri ọfọ ala nsọ nne m ị ma okpu okpu okpu mme ị ma na ndị na-ekpu okpu mme n'ebe i si ama m ị ma Imo na Anam- na anambra ndị igbo ala igbo ala igbo bụ ala otu igbo niile wụ otu ala igbo bụ otu yes ihe a na-asọ nsọ a na-asọ ya nsọ ọ eziokwu o nwere oge a nọkatarakwa ụmụ nwaanyị asị that na ha bụ ndị nze na ọzọ Mbanụ. a bịa kwuo ihe a kwuo ihe a kwuo ihe a ha abịakwa yọọ mgbaghara Chenji aha ha. maka na ha aghọtachaghị mụ a asị m na ha aghọtachaghị ọ bụkwa na ha ghọtachara mee ka ha na aghọtachaghị a gbaghara ha ha echenji ihe anyị kwuru ha echenji aha ha ọ kwa ya Yes, ya ha chenjiri aha ha.
but ihe na-agbakasị m ahụ ugbu a bụ that na ụfọdụ ndị ahụ kwa sokwa wee meide meide meide ka e butue ndị ahụ na ha mere arụ n'ala Igbo bịakwazi ugbu a nọkọọ were aha ọzọ nọkọọ kpọkọta onwe ha but ọ wụghị aha na ha kpọkọtara onwe ha bụ ihe na-agbawashi mmadụ obi aha ha na-aza dị mma aha ha na-aza dị mma onye ọbụla ga-aza aha ọbụla sọrọ ya onye ọbụla sọrọ ya Mhm. but ịbịazie nwaanyị akala abụ jide ọfọ bịa n'aka atọ ihe mee n'aka atọ ikwue nne m asị gị na ọ bad belle nne m ala igbo ị ma Chukwu mere ihe ọma na Agụnwa nọkwu n'Igbo Ambassadors ị ma Igbo Ambassadors bụ otu a na-enyocha anya mara ndị nọ na ya a na-enyocha anya mara ndị ụdị ndị ga maka isi na ị bụ nwa afọ igbo a ga-emake sure na ị bụ nwa afọ igbo ọ wụghị ịza nwa afọ igbo n'ọnụ ọ wụghị ịza nwa afọ igbo n'ọnụ biko ndị na-enye m gift thank you nụ na gbagharanụ m because na ihe a ọ na oge ụfọdụ ee m kọwa otu a ihe jide m n'obi m kọwa otu a anaghị m elele onye bụ onye na ihe a bikonụ unu abatachala ndị tiktok thank you na ihe unu na-eme thank you achọrọ m ka m ma ma m ga-emenwu ihe a wo- ma ma m asụla oyibo ma m asụla English nne m ama m ka unu si eme ihe a without this English because a lot of people na-enye m ihe a ifeko i- eh, ifeko ifeko thank you so much my darling na m mecha m ga-akpọghachi gị azụ o anọbụghị m ebe m ga-aza call kemgbe ị na-akpọ m m ga-akpọghachi gị azụ dede m gbaghara m Em, ndị niile batacha na o nwe ndị batacha na ama m ndị ha bụgachi but nnọọ biko nụ ụmụafọ igbo biko nụ ndị ụmụ nwoke ndị igwe ndị otu nna anyị ha ma ndị di anyị ha biko eji m ikpere m nọ n'ala on behalf of this woman ana m ayọ unu gbagharanụ anyị na o nwere ihe ha na-abụ sọ oge ụfọdụ ha mewe ya sị na ha amaghị ihe ha na-eme gbagharanụ anyị kwetanụ na ha amaghị ihe ha na-eme maka ọ bụrụ ndị ma ihe a na-eme ndị ma ma ihe gbasatara ihe Igbo nwaanyị agaghị anọkata chilie aka elu para ọfọ dịkwa happy dị proud buru ọfọ ahụ n'aka dị proud sorry m na-struggle with ihe a ihe a m ji eme ihe ahụ nke the other one buru ọfọ n'aka buru ọfọ n'aka buru ọfọ na aka gaa buru ọfọ na aka gaa n'aka atọ nwaanyị akala abụ gaa n'aka atọ ụmụ nwaanyị a na-ana aka atọ o nwere ndị m kpọgachiri oku akpọrọ m ndị igwe oku kpọọ ndị chiri echichi oku kpọkwa ndị na-elegara anyị anya n'ihe gbasatara ihe igbo na anọ m n'obodo oyibo anọghị m na naijiria anọghị m n'ala igbo anọ m na london but london a m nọ ebe ọbụla m gara ana m ebu igbo n'isi ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya ndị china bu china n'isi adanna ọwụghị ya ọ bụ eziokwu china bu china n'isi india bu india n'isi why anyị agaghị ebu igbo n'isi onye na-achọ ka m buru igbo n'isi ya chọọ ụzọ ana m echefu ebe ebe a mụrụ m o nwee ihe a na-akpọ agwụ ndị na-amaghị ndị na-aghọtaghị ihe a na-akpọ ndị na-amachaghị culture o nwee ihe a na-akpọ agwụ n'ala Igbo agwụ n'ala Igbo na-akụwu mmadụ oge ụfọdụ ndị ga-aghọtacha ihe a bụ mụ amakwago mmụọ maka na m si ruo ya ka m ji mara maka agwụ ama m ndị na-enwe but my grandfather m bụ dede nna m nna nna m nna nna m a na-akpọ ya dede onye ọcha nwa na ama dede onye ọcha na ụbakala dede onye ọcha nwere agwụ ọ ya bụ eh, o- igwe ndị ebe anyị eze oge ahụ o nwee ihe ọbụla ọjọọ onwe ihe anaghị- anaghị egbu mmadụ oge ahụ anụtụbeghị m na egburu mmadụ but i zuo ohi kwaa iko mee ihe ọbụla e buru ikpe bịa na nke dede onye ọcha o nwere ike emechaa ndị igbo ndị anambra na-akpọ ịda nra a daa gị nra highest oge ahụ bụ ewu mkpi because enweghị cow ahụtụbeghị m cow oge ahụ adị m ntakịrị but mkpi ahụ eweta mkpi ma ọkụkọ ewu nke ọbụla unu adara unu i weta ya a gaa n'ihu agwụ ahụ ọ ịgọ ịgọ nshi ka ọ bụ akọtụọ e gbupụ ya olu were ọbara ya mechaa eme ihe ọbụla emechara emechaa enye ndị nwunye ya ha gaa shie kedu ndị na-eri ihe a anyịnwa na-eri ya eriri m ya eriri m nri agwụ aga m ericha nri agwụ biri because of Christianity biri because of ihe ọbụla abụkwa m born again Christian o in my own way but aga m eji maka ya tụfuo tradition and culture ndị Igbo omenala anyị m were omenala ndị Igbo tụnye n'akụkụ because na ndị ọcha abịala ebe a gwa anyị na ndị isi ojii na isi adịghị anyị mma mba no to me my my belief is eh, civilization started in Africa so o nwe ihe a kọrọ kọta ya nne m ọ bụrụ ya bụ dat na ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị akala abụ ihe a ihe a na-akpọkwa ụmụ nwanyị akala abụ ọkwa n'ọnụ deede onye ọcha ka m shi wee nụ ya o nwaanyị akala abụ ọgba nga ohu dịghị ihe ị na-eme nga ohu gba nga ohu ị gara izu ohi eme ihe meenụ pịa na ya oge ahụ ha yesa a ga-eme apịa gị ịtarị ma ọ iyi am- ama gị ọmụ n'ukwu ị gbagharịa n'obu gbagharịa na kọmpaụnd ebe ahụ erilizie gị ọ bụrụ nke a ga-asị gị gaa gba ọtọ n'ime ahịa ahụtụkwadị m nke ịgba ọtọ n'ime ahịa but ị ga-amarị something gaa ahịa gaa tee egwu n'ime ahịa gaa tee egwu emechie ha but ihe ọbụla my own this thing bụ na emecha ihe niile a na-eme abịa shie nri ebupụte nwaanyị erie ya ọ bụgodị na jenereshọn ugbu a sị na ha erighị ya nne ha riri ya ma nne nne ha riri ya ala igbo ala igbo nwere ihe ọ na-asọ nsọ ma o me ma ọ react godo ugbu a ọ ga-areactịkwa in future ala igbo na nwere ihe ọ na-asọ nsọ ma o metụghị ugbu a ọ ga-emetụ ụmụ gị ma ụmụ ụmụ gị abịazịa na-ajụ kedu ihe onye ahụ mere ị gaghị ama na ihe nne ya metere oge ọ nọ na-achọ ka qu- quest for fame ọ ihe ọwụ ihe ọchịchọ ụwa ihe ọchịchọ ụwa ọ gwụchala ya ka ha na-achọ ihe ọchịchọ ụwa ka enotisie ha ihe nwoke ga-eme nwaanyị ga-emenwu ya o nwere ihe a na-asị na nke a bụ for nwoke nke a bụ for nke nwaanyị yes nwaanyị nwere ike nwaanyị nwere ike n'ala Igbo nwaanyị nwere ezigbote ike e nyere powers for women n'ala Igbo but ike ahụ o nwere bụ na usekwu gị and usekwu awụkwanụghị kichin ahụ anyị na-akpọ ya ugbu a ọ ịbata ịma nwoke na-agba n'ama nwaanyị na-agba n'ụlọ ihe otu m si ghọta omenala Igbo Mhm. nwoke gacha ọ labata n'ihu ezi ya ihu ezi ya ahụ nwunye ya yes bụ the head of uh, crown of everything but crown ahụ ịbụkwa ịmechakwa ị bow kwa down to that man Honest. onweghị ebe a sị na nwaanyị ga-eturu ugo karịa nwoke onweghị n'ebe a sị dat na nwoke ji ọfọ na-aga gbugbugbugbu nwaanyị ga-ejikwa onwe ihe onwe ihe m chọ ịrụchata Queen Odibeze adị m happy na ị batara ihe a agaghị m akpọ aha hmm? oge anyị na-eme igbo ambassadors mm. m sị na m ga-akpọbata gị o nwe onye shiri ọnwụ na m agaghị akpọbata gị na m agaghị akpọbata sị kere ihe m na-agaghị akpọbata gị ọ sị na ị bịarụ mmemme ya jiri ọfọ n'aka ntakịrị ihe gara m akpọbata gị maka dat iji ọfọ n'aka na ya mere o ji sị na ọ gaghị ihe ọbụla n'ụwa na gị na ya ga-emekọ ihe but mana onye ahụ anyị na-ekwu okwu ya bụ ntị ga-eji ọfọ wee gaa mee ihe a this Christmas ọha bukwara ọfọ gaa buru ọfọ gaa kụọ aka atọ ọ wụ sọsọ iji ọfọ were ọfọ kụọ aka atọ o nwee ihe ọzọkwa nwaanyị anaghị ahụ mmụọ n'ebe m shi ama m na-agba nkọnkọ nkọnkọ a na-agba nkọnkọ n'obodo anyị ọ ụmụ nwoke na-agba nkọ Mhm. and then e meekwa nwaanyị anaghị m hapụtụgodu my own place gaa Ọnịcha where I grew up o nwere mmụọ na-abụ ọ pụta nwaanyị anaghị apụta ezi nwaanyị a na-agba mmanwụ ebe anyị ndị ise mụrụ m nwaanyị a na-agba mmanwụ then o nwere nke ọ ga-abụkwa na ọ pụta e nwere ụlaga na ọtụiche yes ụlaga na ọtụiche bụ just nke anyị na-eji egwu egwu and all that but ụmụ nwaanyị anakwaghị echi ya na ụmụ nwoke o nwere mmanwụ ga-apụta n'uchichi ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị aga ahụ ya you know but ụmụ nwanyị a na-ekwukwa okwu ya nwere ebe ha pụtara na ha na-esho ha nwere ha nwere I'm not envious ka m sụọ nke in English I'm not envious of anybody inwe anya ukwu inwe anya ukwu ọkwa ị hụrụ nke m ji nke nwa m nwa m nwa m nke ikpeazụ ihe m gụrụ ya bụ Nkemjika ihe m ji gụọ ya that Nkemjika bụ that na no matter ihe ọbụla ịma anyị gachakwa elu gaa ala ọ sọkwa gị bụrụ Donald Trump bụrụ e, e, e, Obi Cubana ọkwa ị hụrụ nke mụa ji ọ karịrị nke niile ha o juru m afọ

ma ndị na-agwakwa ndị niile a sị gị na m kpọrọ ndị igwe kpọkwa ndị oku akpọ m oku but ihe a gwara m bụ that na ofu nke mbụ one of the oku bụ that na na ihe mere bụ na a ga-ahapụ ya ka ndị igwe kpọọ ha oku because na ihe a dị particular about bụ ndị chiri ha echichi na a ga-achọpụta nke m ọ bụghị echichi e chiri ha na-ewute m

onowu ka ọ bụ and apart from ịbụ onowu before ị bụrụ onowu eh? ọkwa ị hụrụ ire anyị ahụ tongue a na-aka ya razor hey Mm.
Before That enye is gị the onowu before enye spirit gị of onowu a people ga-aka ya razor that Ị is the ga-eji spirit eziokwu. of manhood the spirit of manhood for you not to be lying lying yeah. because ị bụrụ onowu shịa ashị ana na-akụgbu gị because why i ji ire ire gị ọbara ire gị gụọ isi Yeah. nwaanyị ibe m sị na ọ bụ onowu na ọ bụ onowu yiri ihe na ya na ọ bụ onowu buru buru ihe a buru eh, eh, ọfọ Ọfọ. Ai, na-anụ Ala nwaanyị ala aka. nsọ.
Ala nsọ nwaanyị bu ọfọ n'aka. Enu m, on, on behalf of them I'm, pr- I'm begging Chukwu Nna Chukwu okike Abịama Ala Igbo gbaghara ha. ala Igbo gbaghara ha mm. ọ bụchara ihe m ga-ekwu ala Igbo gbaghara ha because na ha amaghị ọ bụrụ na ha ma ha agaghị eme ihe a ha mere ha matara na
ha mara ihe ha ga-aga ọ bụkwa gị anaghị anọkatakwa ha pụta ha na-appeasekwa the gods of the land mm-hmm. imeha ala a na-appease the gods ha ga-achọkwa onye ga-enyere ha aka aga appease the gods of the land ala Imo steeti ebe ha nọ wee mee ihe anwa ha emerụọla ala ha ga-agakwa gaa mekwa ihe dị n'isi ya awụghị m onye dibịa awụghị m onye ọgwụ ọlụ m bụ bụ na mma na mma omenala omenala omenala omenala Igbo a na otu m si kwu a ga-eme ede ọkwa every Friday aga m na-eme ụbọchị Friday niile a ga na-eme ihe a nke taa bụ maka ọfọ nwaanyị ahụ ji ọfọ ụmụ nwaanyị na-anaghị eji ọfọ ka ha ghọta na nwaanyị anaghị eji ọfọ
na nwaanyị a na-ekpu okpu ndị nze na ọzọ mba emecha nke ahụ aga m akpọta m ga-akpọbata eze mmụọ o nwere eze mmụọ Ikechukwu aga m akpọbata eze mmụọ eze mmụọ ga-abịa gwa ha ihe gbasatara omenala igbo emeide n'elu emewe n'ala emeide n'ala abịazi reverse emewe n'elu ọ bụghị ihe ziri ezi n'ala igbo anyị nọgidere anyị nọ na-ata ahụhụ nke na-enye anyị nsogbu a sị na ọ insecurity nụrụ na ọbara ụmụ nwa- ụmụaka anyị e wusiri n'ala na-enye nsogbu ka a chọọ ka a ga-esi cleanse ọbara ahụ ụmụ nwaanyị anyị abịakwuzie ime ihe na ụmụ nwaanyị akala abụ bịakwuzie imebichiri anyị ala ala igbo anyị mana o nwere otu ihe ga-esi mee otu a sị otu aka rụta mmanụ o zuo ọra ọnụ otu a ha nwezi ike arụtazi otu a eburuzie ya a na-ekwu na ụmụ nwaanyị dị London
Ọ ya bụkwa another thing because nke mbụ bụ ndị London.
Somebody kpọrọ m si m eh, eh, ọdịbeze na na na ya ma na m esoghị na that eh, club si ya mbakwa mba so anọ m na London emeghị m travel to Imo steeti m nọrọgodi n'Imo steeti aga m abanye ihe ihe ụmụ nwoke na-eji eme mụnwa nwunye eze ama m omenala Igbo aga m abanye na ihe ụmụ nwoke na-eji eme ihe mere newo na a ga-etinye ya ọnụ maybe ha amahụ ihe ahụ ha na-eme na ọ wụ arụ nne m ọ ya ya bụrụ na ha amaghị ka anyị niile kweta na ha amaghị but ugbu a na ha amarala ihe m ji bido ihe a ịma oge oge ahụ ihe nke ọzọ mere ebukwa m ya n'isi but nke ahụ bụ na ụmụ nwaanyị UK mere ya si na nwaanyị na-aza nze na ọzọ they were they were humble to change the name humble enough to change the name but ugbu a ebidozie nke a ọ wụkwa ndị UK abịaza sị nọ ndị UK ịma ihe ọbụla ha ka a kụtụ kpọm a sị na ụmụ London aka ụmụ UK a kụtụ kpọm a sị na ụmụ UK ọ ihe a m kwuru otu aka rụta mmanụ ekesa ọha But ụmụ nwaanyị ahụ ụmụ nwaanyị ahụ ha gbekwara taproot ha gwiri egwi ụmụ nwaanyị na-akpata ego ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị dị sam machara mma kpatarala ego na-emepụkwara ndị n'ọnwa otu ọ dị ha ha nwekwara obiọma but ihe m chọpụtara wụ eche m na ha ma na nwaanyị a a na-ekpu okpu ndị nze na ọzọ and nwaanyị a na-eji ọfọ and nwaanyị a na- a- a na mgbe o nwere nke m hụrụ ebe nwoke bendịrị down kelee their prime minista o were akụpe kụọ nwoke n'azụ ka ahụ ke Oh, gbawara yeah. n'isi ọ gbara Oh, ọ yeah. gbawara n'isi nwanne m. ọ ya ọ ya ka m na-ekwu ọ ya Echere bụ m na ihe na- a na-ekwu na otu aka rụta mmanụ o zuo ọha edere m and akwụ then ị bịakwa nsị ka ị gwa ha ka ndị si na ha amaghị ka ha mata ha eche na ọ ihe ọjọọ na ị na-eburu ha anya ukwu anya ukwu nke gịnịkwanụ nwaanyị ka anya ukwu onye ọbụla na-akwụ bill ya ọbụla bi na nke ya ka ha hakwa wee mee ihe a needikwa ịlaghachi azụ ga appease the gods ọ bụrụ na ha appease the gods o nwere obo ebe a ga-abata o nwere nzukọ a ga-abata n'obodo a ha bata ahapụ ha mmụọ ga-akụsị ya mụwa nọ here ga-akụsa nzukọ ahụ maka ha emerụọla igbo ha emerụọla ala igbo o nwee nzukọ ọ ga-abụ e mewe ha bata mụwa malina onye ọcha ga-akụsa nzukọ ahụ because ihe mụwa ihe gbasatara m ebe a nọ ebe a nọ mụ na ụdị ndị ahụ agaghị erikọ Eh, nne m okay eh, ọ dịla late anyị chọburu m ka anyị kpọọ ya before anyị na-ebido anyị chefuru echefu ee mụ na ụdị ndị ahụ Mm,
Anyị ga-eji emechizi. eh, mba eh, nọrọ ọfụma Mm, eh, ha ndị ha na em, ehe. Anyị ga-eji. ndị ndị ndị ndị ha ndị na-agba nkịtị na-agba nkịtị malina onye ọcha agaghị agba nkịtị ha emekarịala ya i love these people i'm not kidding i love them but no matter how much love i have in you ị bịachi iburu ịtụ ịpịa ịtụ omenala igbo na nshi ịra anyị nshi n'anya a ga-edowe gị ebe ị dị suppose ịnọ ụmụ nwoke anyị kwa nọgachị na-agba nkịtị ụmụ nwoke anyị macha ha nọ gba nkịtị chefu na echefukwala o ihe a m kwuru na otu aka rụta mmanụ o zuo ọ bụ ọha o zuo ọha whatever ọ bụrụ na e nwee ihe a na-akpọ ịmara na nwunye gị na-etinye aka n'ọkụ ị hapụ ya mbọsị aka ga-akpụ ya agaghị akpagidekwa gịwa a ga-ajụ gị oge ị ma ị kwụsịkwara ya and mụ ebelieve go m na nke ịkwụsị n'azụ onye ọbụla ga let's call a spade a spade onye mee ihe ọjọọ a kpọọ ya oku n'ala Igbo i mee ihe ọjọọ a kpọọ gị oku ndị igbo na-atụ ilulu sị okii nọrọ nga nwata na-eme ihe ọjọọ ya mara na ya ahụ ihe ọjọọ ya gba nkịtị o nwee punishment ga-abanyere that nwata ọ ga-erute okii ahụ exactly exactly so so o nwee ala ala nsọ ụmụ nwaanyị a metere na o nwee ụmụ nwoke ndị maara na ihe a wụ ala nsọ achọghị ịcorrect ụmụ ụmụ nwaanyị ndị a that punishment ga-erute ụmụ nwoke ahụ maara nne m, a na ọ ihe ọjọọ ka ha na-agba ga-erivisit nkịtị a ga-erivisit ihe ahụ ihe a na-akọ ugbu ahụ ihe a na-akọ a ga-erivisit ụmụ nwaanyị a mere arụ and ọ bụrụ that na ndị okenye nọghị achọghị ikwu okwu malina ebidola and m finish with ụmụ nwaanyị a m bịa kpọwa ha one after the other aga m akpọ ha ha niile ihe merenụ bụ ihe ọjọọ and ọ bụrụ na anyị nwere ndị na-edu anyị here o nwere ndị mụwa dị ready take bullet on because of ihe gbasatara igbo but ọ bụrụ na o nweghị ihe ha mere na this thing ha chere aka ọrụ m ọ gwụchara ihe m nwere ike ikwu ihe a show a nwa suppose ịbụ for 30 minutes anyị anọọla 20 eh, 8:27 so 3 minutes to to 30 minutes anyị ejizi egwu anyị mechie so ee ka m ma ma m kpọ egwu ahụ na ma ebe na ka m finish this one werezie this one kpọọ the egwu ka ọ Ngwa. ga-apụta live, eh, ka m Mm. finishie na tiktok ndị Okay. tiktok ka ọ dịnụ mbọsị ọzọ ka anyị kaa n'ụzọ ụka aghọtachaghị m ama ataraghịkwa m taa na igbo a m sụrụ but every friday bataranụ m friday ọbụla bataranụ m ka anyị kọwaa ihe o nwe ihe ọbụla gbas- na-ewute ndị o nwere ndị ọzọ ndị makwa maka akụkọ igbo ihe gbasatara igbo ga na-abanyere anyị ka ha nyere anyị aka kọwaa ihe gbasatara igbo otu ọ ga-esi dịrị anyị mma ụmụ nwaanyị a na-echu anyị aha ka ha kwụsịzie ma ụmụ nwaanyị na-echi ọzọ o ma ụmụ nwaanyị na-echi ichie o ma ụmụ nwaanyị na-eji ọfọ ma ụmụ nwaanyị na-ana aka atọ ma ụmụ nwaanyị na-ekpu okpu red ka ọ kwụsịzie ka ụmụ nwa- nwaanyị bụrụ nwaanyị ka nwoke bụrụ nwoke ọ ihe dị suppose ịbụ n'ala Igbo nwaanyị bụrụ nwaanyị ka nwoke bụrụ nwoke ka m kelee unu ndị tiktok thank you unu anyị emechala thank you so so much ifeko thank you so much for all the gifts thank you so so much ndị niile bataranụ thank you daalụnụ sọ eh, Shirley Lawrence I can't call everybody thank you so so much everyone for joining all the 3,300 and something people batara chukwu gọzie unu ma ndị na-anụ asụsụ anyị ma ndị na-anaghị anụ asụsụ anyị chukwu ga-agọzi unu Chukwu okike abịama ga-abụrụ nke unu ihe ọjọọ agaghị erute unu aka ọ na-abịa n'ihu unu nọ n'azụ ọ nọ n'azụ unu nọ n'ihu chukwu okike abịama na chukwu ala igbo ga Ise. bless unu niile ise unu niile and onye Ise. ọbụla nwere ihe ọjọọ n'ebe ndị igbo nọ ya chere gawa but ndị igbo anyị ga na-aga n'ihu na ise aha anyị ga na-aga forever and ever ndewonụ okay nne m mm. ka m kpọọ mkpọ distin ka m kpọọ ya na distin ndị ndị ndị ha deede m nọ ka o daada m nọ ka ihe m ga-agwazi unu ndị ndị StreamYard Facebook na YouTube biko ka m mee ihe na ka m werezi egwu a egwu a bụ egwu di m na mụa m kwụrụ ụgwọ ha kụọrọ m egwu Egedege. egwu omenala. Eh, eh, Egedege. egedege egede- egwu egedege. omenala yes ka anyị gekọọ ya ọnụ

Yes. The voice of our ancestors. Ọja, Igbo ụdị ọja ọ kpọrọ there. Nne m, otu a
nne m, hai.
Nke onye chiri ya turu. Ihe Igbo na-atọ pieces. Ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma. ise Igbo women ambassadors ugo eji eje mba.
ụmụ nwaanyị azụanụka
oh yes anyị ga na-emekwa ihe igbo na-aga ihe ọma na-aga ihe ọma ga na-eso anyị otu a bikonụ gbakọtanụ next week Friday na Friday ọzọ na-abịanụ ka anyị mekwa ihe ọzọ ka anyị mezie nke ga-adakwa ụda ka ha ghọta that na ihe Igbo bụ ihe mmụọ ngwanụ ka chi foonụ